Amwene, let's talk about Sudan. Oh, Sudan, Sudan, Sudan. Taona anthu akuphedwa kuchipatala. Asilikali kulowa mchipatala ndi kuombera mapeshenti aliyense kaya guardian amene amapeza mchipatala muja. Massacre yeniyeni ku Sudan. Amwene ku Malawi tili ndi mtendere tidziyamika Mulungu. Makamaka nkhani ya ku Sudan iyi imandikumbutsa situation yomwe idachitikapo ku Malawi. Kodi ku Sudan akumenyana ndi ndani? Tiyambire pamenepo. Tibwerere mbuyo ku Sudan kunali president yemwe anali dictator a Bashir. Mukukumbukira? Amakonda kuvala za white, amanga chibandi chake mmutumo a Bashir. i think anabwerapo ku malawi so dictator ameneyi akulamulira sudan right kunkachitika tinkhondo tosiyanasiyana mukumbukira ku south sudan yomwe inasanduka dziko palokha right ya chifukwa choti sudan ili largely um, arab population komano si ma arabs okhaokha yayi kuli ma arabs komano cha ku south sudan uku kulinso anthu akuda ma africans ma indige- indigenous africans awa amanena kuti african arabs eh? history yawo kuti ndi ma Arabs ndi ma Africans kaya anangopangidwa convert I don't know yofunikanso kuzakambidwa tsiku lina komano nkhani ndi yonena kuti ma Arabs awawa ma Sudanese ma Arabs amapanga amakhala okondera ku dziko lija right chifukwa boma president onse anali asilamu komanso ma Arabs wa ndiye ku South Sudan uku kuli akhristu achikuda mwina enanu simmadziwa South Sudan kuli akhristu ambiri yeah, ndiye anali ngati minority and amaona kuti boma limapanga zowakondera dera lawolo silimatukuka samatukulako eh, ka, Khartoum kumene kuli ku capital kwa Sudan ndi kumene kunali zitukuko Khartoum ija imatukuka china chilichonse kumene kunkakhala ngati kuti city yaikulu pomwe madera enawa kunalibe so kumakhala tima tima rebels tofuna kuti ife tofuna independence ngati ku South Sudan okay ndiye kunalinso region ina mmadziwa amamenyana ku Darfur region Nkhani ina ndiyonena kuti ku South Sudan kumene ku ma region a ku South konseku ndi kumene kunali migodi yambiri ya mafuta. Right? Yeah. Ndiye boma limabwera kuzapopa kuzachosa mafuta ku South nkuwalowesa kupita nawo kuntunda nkukapanga export mafuta aja ndalama zija nkumatukula ku capital kwa ma Arabs kuja not kwa makri, kwa Kristo so pano awawa ankapanga fight ndiye kwakhala kukuchitika nkhondo ku Sudan nthawi yaitali now a Bashir ngati dictator amaopa mmene amapangira amaopera ma dictator onse amaopa amakhala paranoid kuti wina wake atha kuzandilanda bomali wina wake atha kuzandichosa wina wake atha kuzandipanga zakuti nanga si amati amaopa nkhanza zimene iwo akupangira anthu ena pachifukwa ichi a Bashir amaopa kwambiri military okay eh, eh, the Sudan eh, Armed Forces SAF imeneyo ndi military ya Sudan amaiopa kwambiri kuti majeno amenewa majeno amenewa mwina wina wake atha kuzanditani kuzanditembenukira the because of that anapanga zimene kamuzu banda ku Malawi anapangapo kalero ana a m'ma 2000 eh mumvetse zimene kamuzu banda anapangapo ku Malawi kalero Anakhazikisa the Malawi Young Pioneer yomwe inali ngati kagulu ka asilikaliso kumakhalaso ndi military training kumakhalaso ndi zipangizo za nkhondo eh koma muliso ndi Malawi Defense Forces Al-Bashir anapanga zomwezo um, imene amaitchula kuti Rapid Support Forces RSF RSF ndi imene inali ngati Malawi Young Pioneer ya ameneyo eh, ndi anali ngati paramilitary chizungu chake amaitchula choncho paramilitary achinyamata kupanga recruit achinyamata kuwapasa military training kuwapasaso zipangizo za nkhondo kuti adzikhala ngati ma protectors a ulamuliro wa dictator mwaona eti nkhani yake inali choncho ndiye cholinga chake amaopa nanga si amaopa kuti kumilitary kuja mwina um, the armed forces sudan armed forces eh, saf ija kutha kukhala majeno ena ake kumene kujako onena kuti atopa naye dictator afuna anchose ndiye anaganiza zokhala ndi imeneyi mudziwe zoti madictator onse amapanga zimenezi right eh apart from army ija ya dziko amazakhalanso ndi kagulu kena madictator onse amapanga zimenezi now tonse tikudziwa kuti Al-Bashir anachotsedwa pampando mbuyomu Hey, anthu ada kunapezeka kuti South Sudan yakhala independent yalandira ufulu wake ya South Sudan nayo ikufuna izipanga control ma oil resources yake ya ndiye kumene kujaso iye kujaso nkhanzaso zinapitirira eh, makamaka ma rights ma human rights anthu akalankhula zakuti eh, mpaka kunachitika ma demonstrations mpaka anthu uyi anapanga protest protest mpaka Al-Bashir uja anachotsedwa anamangidwa military ija now successfully removed Al-Bashir okay now military yanchosa Al-Bashir ikufuna ibweretse ulamuliro wa civilian komano pakuyenera kuchitika ma reforms ndi mmene dziko linaliri eti ku Malawi kunachitika what is known as operation bwezani hey, operation bwezani asilikali a mdf anapita ndi kukailanda zida malawi young pioneers ija kuilanda zida yonse kuipanga disarm eya kuti isachuluke nzeru chifukwa nthawi imeneyo kamuzu akuchoka iye amafuna achuluke nzeru nanga si iwo anali oti uh, anapangidwa kuti azipanga protect kamuzu ndi mcp mwaona eh? so eh, amafuna ndithu kuti asachoke asachoke mboma anyway Now, boma la uh, la asilikali la ku Sudan tsopano a Bashir achoka ukuku tili ndi rapid support forces iyi RSF eh? tipanga nayo chani ili ndi mphamvu ili ndi atsogoleri ake ndiye anagwirizana kuti 2 years titenge 2 years eh? tipange integrate rapid support forces iyi ikhale part o- i- i- alowe nawo mu army okay onsewa akhale mu army akhale under army army iziyapanga control in the next two years tikupangeni integrate a rapid support forces nonse ya ndi ma general anu mukhala mu army koma nonse mukhala majunior nkhani inali pamenepo mukhala mu army mukhala majunior Muziwe zoti awawa ali ndi ma general awo aku rapid-wa ali ndi ali ndi atsogoleri awo amazifilanso ndiye a rapid-wa anena kuti iya za 2 years izo is too, fa is too fast ife tikufuna kaye mutisiye tipange restructure tokha eh, ndi integration iyi itenge 10 years argument yawo imeneyo itenge 10 years koma nafenso tikhalenso ndi maudindo opanga control chinthuchi ndi cha tonse argument yawo inali imeneyo kusamvana kunabuka apa ndi pamenepo ndiye kunapezekano kuti general wa army sudan armed forces ndi mtsogoleri wa rsf yi sanamvane maganizo ndikuyamba kumenyana anayamba kumenyana ku, ku Khartoum komwe kuja ku capital kuja eti that was april 15 eti 2023 anayamba kumene kuja and tonse tinaona ndithu Khartoum capital ijatu basi ndege za army kuyamba kutulukira m'malere anthu mem- he, he, he, anthu kuthawathawa ku capital kuja nkhondo inayambikira mu capital muja eh mpaka kulimbanirana headquarters ya military Eh, ndi awa aboma awa anali ndi ndege anali ma fighter jets Sudan ija ndiyo ndi- inali ndi inali ndi zi equipment ndithu eh ndiye anayamba kumenyana kumene kuja kumenyana kumene kuja anatulutsana RSF yi inakatengano inakakhalano ndi headquarters yake dera lake lomwe imapanga control ndi anapita kumenekono ngati kulikulu kwawo eti mukuyipeza ku Darfur kumene kunali ngati support yawo yambiri kuja eya kumene kunakhala ngati likulu kwawo anapanga kupita kumeko awa anasala ku Khartoum ku capital uku ndi ku north uku army-wa eh, ndi akhala akulimbanirana malo kumamenyana awo ati apanga gain territory awo apanga gain territory komano nkhondo yake ndi ya usavage ndi nkhondo ya usavage ya mfuti basi ya usavage kulibenso zoti za madroni zina zake za siku ano za, za precise zoti tikangowomberapo pali asilikalipo basi tizingopanga mwa ata- ataki mwa, ame- mwa asilikalimo basi mm -mm. kubwera kupeza bu- building mupeza building ija zipolopolo zokhazokha mawindo angotulukira pu- pu- pu- pu- wina aliyense amene sungapulumuke nkhondo yake ya usavage yoononga ndipo sudani waonongedwa capital ija yaonongedwa ma building abwino aja akuononga ma cities onse ndiye nkhani zomwe zikumveka panopazi ndi amene wawano kunali dera la ku Darfur right? kumene linali m'manja mwa asilikali a dziko ndipo awa a rapid forces wa alanda dera limeneli ndipo analowa mu city limeneli ndi chifukwa chake taona mavidiyo anthu akuphedwa alowa mmene muja atenga ndi akumayenda house to house kupha wamamuna wamkazi akawapeza kugwiririra anthu kuthawa mpaka akuti ma satellite kumwambako akajambula dzikoli chonchi kupita pa sudani kumachita kuoneka nthaka yonyowa ndi magazi kukadera kamenekoko kwachitika massacre. Tsopano anthu amenewa ndimalize chonchi, mphamvu akuzitenga kuti? RSF akhala akumenyana tsopano 2023 lero 2025 2 years more than 2 years akumenyana. Mphamvu akuzitenga kuti? Boma asilikali a boma aja akupangidwa support ndi mayiko ngati Egypt ndi Saudi Arabia akuwapanga support. asilikali aboma aja awawa mapioneers awa akupangidwa sapoti ndi uae united arab emirates cha ku qatar kumeneko akupanga sapoti awa komanso gulu la putin lija wagner mwalikumbukira wagner la ku russia ma russians aja akupangaso amapangaso sapoti gulu limeneli la mapayoniyazi and kuli mphekesera yonena kuti anthu onsewa akupanga sapotiwa chifukwa cha golide chifukwa ku sudani kuli golide kuli ma gold mines komanso kuli ma oil eya ndi awa akupanga sapoti uzibweresa zimenezo kuno golide zibweresani kuno ife tizikupasani magalimoto zi- zida nkho- za nkhondo muzika- muzikamenyera kumeneko akuti ndi mmene zikuchitikira koma chomvetsa chisoni nchonena kuti maiko aku africa atsogoleri aku africa akukanika kupanga decision yamphamvu yothetsa nkhondoyi president mtsogoleri wawa a- a- a paramilitary-wa amapezeka kuti akuloledwa akupita kukakumana ndi mapresident aku africa aboma aja akupsa mtima Ah, kuti inu mupanganso support uyuyu bwanji kunoko ifeyo ndi amene tili asilikali aboma oti tipange preserve sudan yathu Mada- padakali pano pamene zikuonekera sudan ino ipanga break chifukwa dera limene awo atengali amene sangalitengenso and awanso ku north uku kumene apanga hold-ku sangakuperekenso kwawo so the partition ya sudan seems is going to continue ngati simumayitsatira nkhaniyi i hope ndafotokoza kuti mutha kuyitsatirako pang'ono eti eh, eh, mwina zinthu zina sizili accurate mma comments mmene mmapangira muja mutiziwisa zikomo kwambiri